Jehova ndiye mufudzi wangu amireneni hapana chandi ngamboshaiwa amireneni
ndikupatsani moni abwenzi okondedwa kwina kulikonse kumene muli amene mumaonera mavideos amene zimakhala bwino kukhala ni ka bluetooth speaker kakaja Aaa kuti ukasewera anthu ena azimvetsera nawo kaya pali ana kaya pali ndani ndani nizopindulitsa ukakhala uli wekha olo umamvetsera ma headset zimamveka bwino zedi ambuye atipatse chisomo chimenecho Ambuye akudalitseni. Tiyeni tizimvetserani mawu a Mulungu. Kudza kwa Ambuye Yesu Khristu kuli pafupi, koma Satana afuna atitayitse nthawi yathu ni zinthu za dziko lapansi, zimene zimatipatsa mabizi osiyanasiyana. Olo kafoni komweka kakaka kakhoza kupangitsani kuti musapite kumwamba. Ina social media yomweyi imeneyi, zambiri zimene zimachitika za usatana pamene kuli mafilimu awo kuli mipira anthu ali bize ndi zinthu ngati ziti zimenezizi mumatangwanika magemu amenewawo umadya nthawi yochuluka nthawi yakuti munthu amayenera ayipatse kwa mlengi wake baibulo mulungu pomuuza yoswa ku yoswa wani akuti yang'ana pa bukhu la chilamulo limeneli usana ni usiku ndipo udzapanga njira zako zikhale zopambana ndiye satana amadziwa zoti oo kuti munthu akhale opambana pano pa dziko lapansi Chinsinsi chagona poyang'ana pa buku la chilamulo liti? Limeneli usana ndi usiku. Munthu sangachimwe atati azikhala moyo wa mtundu umenewo. Aleluya! Chifukwa nthawi zonse azikhala kuti ali wamphamvu mu mzimu. Mawu ali mwa iye. Ndiye Satana pofuna kutikanganula ku chimene chocho ku mawuwo, amatipatsa zinazi kuti tizikhala bize zimenezi. Ndipo zinthu zimene zimatipanga tikhale Akhristu ofunda. osatentha koma ofunda, ofunda wakuti tchimo likabwera litisokoneza, litigwetsa. Aleluya! Nde tiye tigwiritseni ntchito mwayi umenewu wakuti tizimvetsera zinthu za Mulungu zizititchaja moyo wathu. Kuwonjezera pa kumvetsera, tizikhala moyo wopemphera, moyo wowerenga mawu a Mulungu. Aleluya! Ambuye akudalitseni mochuluka. Tiwerenga Mabaibulo athu buku la 1 Yohane 3 vesi yake ya 9. Baibulo likuti, Yense wobadwa kucokera kwa Mulungu sacita tchimo, chifukwa mbeu yace ikhala mwa iye, ndipo sakhoza kucimwa popeza wabadwa kucokera kwa Mulungu. 10, M'menemo aoneka ana a Mulungu ndi ana a Mdyerekezi. Yense wosachita chilungamo si ali wochokera mwa Mulungu, ndi iye wosakonda m'bale wake. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikudzanso kwa Inu mogonja ndi modzichepetsa kuti mutiyankhule kupyola m'mawuwa, mu mphamvu ya chiukitso. Mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tipempha zonse m'chiyamiko. Amen. ndiye pamene tawerenga apa timafuna apitirize nkhani yathu yakuti kodi mwana wa mulungu amachimwa kodi mkhristu amachimwa aleluya chifukwa tinaona mu gawo loyamba lija la uthenga umene kuti anthu amayankhula zambirimbiri kuti a sizingatheke munthu kukhala osachimwa sizingatheke achi ena mpaka amati kapulumukira chisomo ati chisomo ni kuti azichita zochimwa akuti ambuye yesu khristu adafera kale pa mtanda zidatha kale pamene paja. Aleluya! Koma Paulo akuti kwa Aroma kumene, kodi tikhalabe mu uchimo kuti chisomo chichuluke? Tizikhalabe m'moyo woyenda na akazi mwadaladala numati tikapulumukila chisomo? Numasuta numati tikapulumukila chisomo? Numanama numati tikapulumukila chisomo? Mpaka na ena kunamako amakuchepetsa amati ayi izi si tchimo zenizeni izi ayi. Kunama kwakhala njila yoti tizikhala ni moyo. Yakhala njila yodyela kunama, njila yopulumukila. Tisamacite conco! Mwandimvetsetsa? Kunama ni tchimo loopsa lakuti likhoza kutengelani ku Gahena, monganso mmene cigololo cili coopsa. Cigololo, kunama, ufiti, nyanga, dama, ni zina zonsezi. Ni mphatso za ucimo, zipatso za ucimo zimenezi, titelo. zoonetsa kuti iwe ndi wochimwa. Tchimo ndi limodzi, limene ndi kusakhulupirira. Wina aliyense amene amakhala moyo wonama, wakuba, wakatangale. Aleluya! Mukuti, ah, sizingatheke ulemere opanda timadilu. Sizingatheke umadya bwino opanda timadilu. Koma mupita, mutaya moyo wanuwo. Inu ingokhutitsani ni cimene Mulungu akupatsani. Asilikali aja adafunsa Yohane pa mtsinje paja wa Yordani kuti ife nanga ticite ciani? Yohane adawauza kuti muzikhutitsidwa ni malipilo anu. Asamakhale ni njila zoonjezela zocotsela zosakhala za mau. Aleluya! Koma taonani dziko lapansi mmene lilili, apolisi acinyengo, anthu a m'maofesi acinyengo. Aleluya! Koma ana a Mulungu amatsutsana nawo mchitidwe umenewo, chifukwa iwo ni Kuwala kwa dziko lapansi. Kuwala kumalimbana ni mdima, kumatsutsana ni mdima. Ife ni mudzi wokhala pamwamba pa phili, woonedwa na anthu ena onse. Ndipo kuwala kwathu kumayenela kuzifalikila. Nyali zathu zizoonekela patali, osati mwa dim, kuti anthu odzitchula Akhristu, akumafanana macitidwe awo, malingalilo awo, makhalidwe awo, na anthu a dziko lapansi acikunja. Akhristu enieni amene azikhala moyo wosiyana, ndipo inu mukhale mmodzi mwa iwo. Aleluya! Nde akuti tikati tilibe ucimo tidzinyenga tokha. Amene amacita zoipa awa, odzichula Akhristu, amatenga mbali imeneyi. Cipembedzo amacikondabe, kuchalichi amakukondabe, maudindo ali nawo, Ndiye potetezera zoipa zawozo amati aah tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Uchimo wakhala kudya kwao lakhala khalidwe lao. Ukawafunsa akuti aah Bible limati tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha, ayi ni kulakwitsa kwa malemba. Tinaona mu gawo loyamba lija kuti chimenecho sichimene Mulungu autanthauza. Mulungu atanthauza kwa anthu amene ali ni uchimo. amene ndi osakhulupirira. Aleluya! Amene amadzinyenga okha, amadzinamiza, namati ife tilibe uchimo. Aleluya! Nde akuyankhula kwa mtundu umenewo. Koma akuti tikavomereza, akavomereza anthuwo machimo awowo, akuti Mulungu ali okhulupirika ndi olungama kuti awakhululukire machimo awo ndi kuwasambitsa. Aleluya! Akakhululukira machimo awo ndi kuwasambitsa, pamenepo si ochimwanso. Akhala okhulupirira. Osakhulupirira ndiye ochimwa. Ndipo zipatso zakuti munthu ni wokhulupirika ndiye chilungamo, mtendere, chiyero, chimwemwe, chikondi, chokonda ngakhale adani, adani onse. Umenewo ndiye umboni wakuti munthu ni wokhulupirira. Chikhulupiriro chopanda ntchito nchakufa, Baibo limatero. Aleluya! Ndiye kumene tawerengaku akuti iye amene ali obadwa ochokera kwa ni yohane yemweyotu si baibulo lina nde nnena kuti yohane akudzitsutsa kuti yemwe akuti amene ali obadwa mwa mulungu sachimwa mbewu yake ikhala mwa iyeyo nde uwu waziti tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha nkhani nkungokhala ni kumvetsetsa kolondola kwa pamawu mbewu ya mulungu imakhala mwa munthu uja amene ali mwana wa mulungu ni imene imampanga iye akhale otani osachimwa chilungamo chake nchochokera kwa ndani kwa mulungu Sikuti tikatero ndiye kuti imeneyi ni laisensi, imeneyi ni satifiketi yakuti munthu uja azikhala moyo wa thupi, kuledzela, n'kumakhala moyo wina wonse waucimowo, namati cilungamo n'cocokela kwa Mulungu. Sikutelo nkhani yake. Aleluya! Anthu ake amene ali obadwa kwa Mulunguwa amakhala moyo wacilungamo, amakhala moyo, aleluya, wakuti safuna amucimwile Mulungu. amakhala moyo osachimwa mwadala oti aa nika ni, ni, ni, ni, ninama nikaba nichita zakuti nikalapa sakhala moyo wa mtundu umenewo ayi ni anthu oti amamupembedza mulungu ni mantha aleluya ni kuona mtima ndipo mkati mwawo mulibemo chinthu chowapangitsa kuti azichimwa chifukwa mbewu ya mulungu ikhale mwa- ili mwa ndani ili mwa iwowo amanyasidwa ni choyipa Koma pokhala kuti ali m'matupi osaomboledwa, nthawi ina amatha kulakwitsa. Akalakwitsa, magazi a Ambuye Yesu Khristu amawayankhulira. Kuteroko Mulungu akamang'ana iwo, sachimwa kena kalikonse. Davide akuti, Wodala ni munthu amene Yehova samuwerengera mphulupulu zake. Ndi anthu a mtundu umenewu, osankhidwa oyera mtima. Aleluya chifukwa mbewu ya Mulungu ili mwa iwowo imatsuka ku chosalungama china chilichonse. Monga mmene nkhunda ilili, nkhunda mwachibadwi chake iyoyi mafuta imatulutsa mafuta yokha, imadzisambitsa nawo, kudzipukuta, kudzitsuka nawo mafuta amenewo. aleluya ni mmene ili mu chibadwi chake ndiye mafuta amayimira mzimu woyera ndiye mwana wa mulungu amakhalanso ndi mzimu woyera wakuti mzimu woyera uja umamusambitsa ku chosalungama china chilichonse aleluya mwana wa mulungu amene ali ndi mzimu woyera amakhala kuti adabatizidwa mu thupi la khristu la jesus limene paulo akulilalikira munthu ukakhala mu thupi limeneli mulungu sawerengeranso mphulupulu ina iliyonse pamoyowo chifukwa chakuti mulungu adaliweruza kale thupilo pa mtanda paja tchimo adaliwerengera kale lidaweruzidwa kale tchimo lakuti ife timenayenera tiweruzidwe ambuye yesu khristu adaweruzidwa kale ndiye tikakhala mu thupi lake lachisisi mulungu satiwerengera tchimo nchifukwa chake obadwa kwa mulungu satani sachimwa kuteroko mulungu akamationa amatiyang'anira kupyolera mmwazi wake Aleluya! Satana amatonena, taonani, taonani, taonani, pakuti pakuti kwa Mulungu amati sanachimwe amenewa, koma anthu ake sachimwa mwadala. Mwandimva sachimwa mwadala ni anthu oyera mtima akuti anthu akamaona amadziwadi kuti koma uyuyu ni mkhristu weniweni. Aleluya! Ndiye uh, tikaona kumateyu kumeneko ambuye yesu khristu ati tizikhala angwiro monga atate wathu wakumwamba ali wangwiro tikamaona mulungu ni wangwiro ni woyera ndipo angelo amakhala ali nkuyimba woyera woyera woyera kukamba za iyeyo kuti chiyero cha angelo sichioneka kanthu pamaso pa Mulungu, koma angelo chilengeredweni sanachimwepo. Ndiye nanga ife wanthu okhala m'matupi awawa, tikhala bwanji angwiro ngati m'mene Iye ali angwiro, pamene angelo akamamuona Iyeyo saona kuti iwo ni angwiro kufikira pa Iyeyo? Koma Ambuye Yesu Khristu akuti tizikhala angwiro monga m'mene Atate wathu wakumwamba ali wangwiro. Tinene kuti zinthuzi anangoziyankhula kapena n'zosatheka? Ni zotheka zinthuzi. Nizotheka bwanji? Chifukwa cha mwazi wakewo. Si chilungamo chathu koma n'chilungamo cha ndani? Cha iyeyo. Aleluya! Akamatiyang'anira kupyolera m'mwazi wake, amatiyang'ana monga mmene iye alili. Ndipo Baibo likuti Mulungu adzalenga mkwatibwi amene ali opanda banga, opanda khwinya. Akukhala opanda banga, opanda khwinya chifukwa cha mwazi wake. Aleluya! Koma iye amene ali obadwa kuchokera kwa Mulungu satani, sachimwa, chifukwa mbewu ya Mulungu ikhala mwa ndani? Mwa iye. Muli Mzimu wa Khristu. Wodala munthu amene Yehova samuwerengera mphulupulu zake. Inu mukhale munthu ameneyo, ngati Abrahamu. Aleluya! Pamene Abrahamu anapita ku dziko lija ku, ku, ku, ku, kwa- ku Igupto kumeneko kwa mfumu Abimeleki akukafunafuna chakudya ali ndi mkazi wake Sara amene Chifukwa cha kukongola kwa Sara, Abrahamu anaona kuti ee, kumeneku akakangozindikira kuti uyu ni mkazi wanga akanipha, kuti alande chani mkaziyu. Chifukwa cha chimenecho timampeza kuti Abrahamu ananama, ananena kuti ameneyu ni mchemwali wanga si mkazi wanga. Aleluya! Atachita choncho muja, kenako mfumu Abimeleki kuja idayamba madongosolo, yoti imutenge Sara akhale mkazi wake. Ili mkatikati mopanga madongosolo ameneyo, Mulungu anaonekera kwa mfumu imeneyo usiku m'maloto. Aleluya! Kuti Abimeleki, samala, mkazi amene watenga ni mkazi wa ndani wa mneneri wanga. Mulungu anamuuza choncho. Abimeleki akuti mukudziwa bwino lomwe kuti ine ndine wolungama. Munthu uja ananena yekha kuti amene ni mchemwali wake. Koma nakuuza chifukwa chake nakuuza kuti usatani usachimwe. Ndipo anamuuza kuti pakali pano ufumu wako watembereredwa. Kuti anthu akazi sabala. Pokhapokha iye akakupempherere. Mneneri wanga amene. Ndipo Abimeleki pa chimenechi chidasoweka kuti akapite kwa Abrahamu ampempherere. Atampempherera zinakhala bwino. Koma olakwa mukaiona nkhani ni Abrahamu wanama uku. Uyu ni olungama, wamva ndithu. Aleluya! Koma odala munthu amene Yehova samuwerengera mphulupulu zake. Koma mukati nizinama, niziba, nizikhala mwa ziwerewere, mukamva mwa choncho nkhani ndiye kuti ni umboni wakuti inu simunabadwe ochokera kwa Mulungu. Aleluya! Mukati "Ah, ndiye kuti atipatsa certificate yopanga zoipa. Ayi, mwana wa Mulungu sachimwa mwadala. Aleluya! Ndiye nkhani ili mwachonchomo. Tikati tilibe kuti uchimo tidzinyenga tokha sakutanthauza kuti ifeyo tizichita choipa ayi. Aleluya! Nsembe imene Ambuye Yesu Khristu adafa i- ada- adapereka pa mtanda paja sikuti imene ija kudatha basi ndiye kuti tizikhala moyo woipa wina uliwonse namati tikapulumuka mwa chisomo ayi. Chisomo si chimenecho. Chisomo nchakuti Ambuye Yesu Khristu adadzafa choncho muja Chisomo nchakuti uthengawu wakupezani pa moyo wanu choncho chimenechi ndiye chisomo ndipo muchigwiritse ntchito moyenerera musakhalebe mu uchimo mu kusakhulupirira. Mukavomereza, Iye ali okhulupirika kukukhululukirani machimo anu ndi kukutsukirani chosalungama china chilichonse. Ambuye akudalitseni tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamika ndi kuthokoza chifukwa chotichezera mwa mtundu umenewu. Dzozani mawuwa ku miyoyo yathu, mutitsogolere, mutipatse chigonjetso. Tikakhale okhulupirira enieni, odzozedwa ndi mzimu wanu woyera. Chifukwa tamva apa kuti amenewo simuwalingira mphulupulu yawo. Ndipo tithandizeni tikakhale mwachoncho. Mmene mu dzina la Yesu Khristu pempha zonse m'chiyamiko. Amen.